Bhí mé chun saghas seó beag a dhéanamh daoibh tráthnóna, ok? Ach ansin, mar gheall go ndearna mé an seó aréir agus tá sé chomh físiúil, fisiciúil, foclach, is dócha, em, mhothaigh mé go mb'fhéidir go mbeadh sé go deas muid a thabhairt thar n-ais go dtí saghas bunús scéil nó bun seó agus cad as a dtagann seó. Agus freisin, bhíos ag caint le duine aréir, Ciara, bhfuil, bhfuil tú anseo, Ciara? Yeah, so eh an méid a bhí mé chun a dhéanamh tráthnóna, bhí sé feicthe ag Ciara cheana agus ní maith liom an rud céanna a dhéanamh faoi dhó. Ní bhím sásta an rud céanna a dhéanamh faoi dhó más féidir liom in aon chor. Agus rith sé liom, agus an tríú chúis ná de bharr an saibhreas teanga atá anseo sa seomra seo, rith sé liom, go minic caithim mo shaol ag iarraidh rudaí, na rudaí a dhéanaim, a dhéanamh níos simplí do dhaoine, b'fhéidir go foghlaimeoirí agus mar sin de. Ach bhí mé ag iarraidh an scéal a thabhairt daoibh, an scéal a chonaic Ciara, ach é a thabhairt daoibh ón bpáipéar mar a scríobhas é i dtosach, agus ansin b'fhéidir a thabhairt le fios daoibh ina dhiaidh cad a rinne mé leis an scéal ina dhiaidh sin, cad as a dtáinig an scéal agus cén saghas bóthar a chuaigh mise mar aisteoir agus saghas léiritheoir drámaíochta leis ina dhiaidh sin. Alrighty. So, beidh sé níos cosúil le cineál scríbhneoir díreach ag léamh, má tá sé sin alright. Ach creidim go bhfuil na híomhánna sách láidir. Tá cúis eile go bhfuil an scéal seo roghnaithe agam. agus beidh sé soiléir roimh dheireadh an scéil. Ok? Scéal faoi Thuatha Dé Danann atá ann. B'fhéidir, ara, tógfaidh mé seo. Dúirt mé nach ndéanfainn aon aisteoireacht, ach tá's agam mé féin, tá seans go dtosnóidh mé leathbhealach thríd, so, ar eagla na heagla. Righty-o! Agus an t-ainm atá ar an scéal seo ná Na Cruthaitheoirí. Ok? Bhí móruaisle Thuatha Dé Danann ina suí thart lá, níl an solas rómhaith, ina suí thart lá i dTír na mBeo gan aird acu ar aon rud ná ag aon rud orthu. Suite faoi chrann mór úll a bhíodar, cóngarach go leor do Thobar Chonnla. Ina measc bhí Midhir rua láidir ann, bhí Manannán na Mara, Oghma críonna, Daghda an cheoil agus Aonghas Síoróg, an té ab óige acu go léir. Shoilsigh an solas mórthimpeall orthu ina aoibhneas álainn, faoi mar a shoilsigh gach aon lá. Ach b'fhéidir go raibh creathadh beag sa solas an lá áirithe seo mar go raibh Bríd, croí na cruinne mar a thug siad uirthi, an bhanríon ab uaisle go léir acu, bhí sí ar iarraidh le trí lá. N'fheadar cá bhfuil sí, a dúirt Midhir Rua láidir agus é ag ceangal siar a chuid gruaige chun go dtabharfaí aird air. B'fhéidir gur ag marcaíocht ar bharr na dtonn ó thuaidh atá sí, a d'fhreagair Manannán na Mara agus é ag cuimhneamh ar Bhríd ina marcach toinne ar dhroim na farraige móire. B'fhéidir gur i gCóilín de lucht na nGealchathrach thoir atá sí agus í, iad faoi dhraíocht ag a guth aoibhinn, a cheap an Daghda agus é ag tiúnadh an chláirsigh uaine go binn. Nó ag ceapadh na bhfocal, a dúirt Oghma críonna sin, tiarna na litríochta. Cibé cén áit ina bhfuil sí, beidh an áit faoi bhláth aici, a dúirt Aonghus Síor-Óg go brionglóideach. Shín sé a lámha draíochtmhara suas, rug sé ar bhláth úill, shéid sé ar a chuid peitil agus d'athraigh siad isteach ina n-éiníní bheaga bhána a d'eitil timpeall ar an gcrann úll. agus go tobann, thosaigh solas ag lonradh ón spéir anuas orthu trí dhuilliúr na gcrann agus chuala siad go léir amhrán, amhrán níos binne, níos brónaí agus níos dóchasaí ná aon amhrán a bhí cloiste ariamh roimhe sin acu, agus is é seo cuid den amhrán a chuala siad.

Bhuel, shíltheá gur imigh saol iomlán orthu agus iad ag éisteacht leis an amhrán sin. Chuaigh binneas an amhráin go croí iontu, bhí siad faoi dhraíocht ag an gceol coimhthíoch sin, ag na focail mistéireacha sin agus ag aiteas agus ag áilleacht a mbrí. D'imigh nóta deireanach an cheoil ina ceo airgid uathu i léig agus bhí ciúnas ar feadh meandair i dtír na mbeo. Nuair a scaip an cheo chonaic siad Bríd uasal ina suí ar bharr an chrainn, meangadh aoibhinn gáirí ar a béal aici, a fallaing fhairsing ag titim thar a guaillí agus í ag soilsiú anuas orthu. Dhreap sí ó chraobh go craobh síos chucu nó go raibh sí ina seasamh glan os a gcomhair, an loinnir álainn, agus bhí a bhéal ar leathadh. ag Midhir Rua. Ar deireadh, labhair Aonghus Óg, a Bhríd uasal, a lasair an aoibhnis, thug d'amhrán síos trí shaolta anaithnid mé nó go raibh mé, nó go raibh mé i mo sheasamh in áit nach raibh solas ná saol ach mo chroí ag briseadh le háilleacht agus le mistéir an cheoil. Is cinnte nár chuala éinne a leithéid de cheol i dTír na mBeo riamh, cá bhfuair tú an t-amhrán? Ón ndomhan a fuaireas é, a d'fhreagair Bríd go simplí. Ón ndomhan! Gheit siad go léir le scanradh. Chuala siad ar chloisint an fhocail sin dóibh mar go raibh an domhan ar an áit ba ghránna, ba dhorcha agus ba uafásaí i mBealach na Bó Finne go léir. Sea, ón domhan, a d'fhreagair Bríd arís. Is ar éigin gur chreid siad a gcuid cluasa, labhair an Daghdha ansin agus uafás air. Ach nach bhfuil an domhan ina dhuibheagán dorcha gan titim uisce ná taitneamh gréine san áit? Nach bhfuil an domhan in umar na haimléise gan ceol ná ciúnas? Cé a d'fhan riamh san áit sin agus a tháinig as slán? Bhuel, d'fhan mise ann agus tháinig mé as, a Thiarna an Cheoil Aoibhinn, a d'fhreagair Bríd ansin. D'fhan mé sa dorchadas ag éisteacht agus stán mé isteach sa duibheagán. D'fhan mé san áit a mbíonn na hollphéisteanna gránna ag síor-siosarnach agus ag marú a chéile i bpoll ifrinn. Fuair an solas a thimpeallaíonn an Tuatha Dé Danann níos creathánaí fós ar chloisint an méid sin dhóibh agus d'impigh siad ar Bhríd Ná hinis dúinn a thuilleadh faoin áit sin, a Bhríd Uasail. Is leor sin. Lig an áit sin imeacht uait anois mar a shleamhnaíonn brionglóid ón gcuimhne. Ach, a mhórthiarnaí nár chraith aon bhuairt ariamh sibh, éist liom rud beag eile. Bíonn an domhan ag olagón gach aon oíche mar gur tháinig brionglóid chuige, brionglóid na háilleachta. Cén sórt brionglóid, a Bhríd? a d'iarr Oghma críonna. Bhí brionglóid ag an domhan faoi bhánbhreacadh an lae san oirthear, faoi dhul faoi na gréine san iarthar, agus brionglóid faoi cheol freisin, faoi cheol ar nós an amhráin a thug sé agam. Bíonn ollphéist an domhan ag síor-olagón gach aon oíche ó bhí an brionglóid sin aige. Ó, is mór an trua gur chuala mé d'amhrán, a Bhríd, mar anois níl mé in ann caoineadh an domhain a chur amach as mo cheann, a dúirt Aengus Óg, an té ab óige acu go léir. Agus tuige a mbeitheá ag iarraidh a chur amach as do cheann, a chuid? a d'fhreagair Bríd. Nár mhaith leat do sholas a scaipeadh ar an domhan? Nár mhaith leat éisteacht leis an gceol ina chroí? Nár mhaith leat stánadh isteach sa duibheagán agus anáil na háilleachta a bhronnadh air? Ní dhearna Aengus ach athrú isteach ina éan sciathánach agus d'eitilt sé suas ar an gcrann. Níor labhair éinne ansin ar feadh tamaillín, iad ag cur a gcuid smaointe thrí chéile, ach sa deireadh thug Bríd sracfhéacaint mealltach thar a gualainn ar Mhidir cróga agus d'iarr, Ná habair go bhfuil eagla ar an solas roimh cheol an dorchadais, mh? Tháinig luisne beag ina leiceann. Bhí sé meallta aici. Sheas sé suas ansin agus chraith sé amach a chuid gruaige nó gur thit ina thrilseáin óir anuas óna ghualainn agus dúirt, líon sé a bhrollach mór le haer úr na tíre sin agus labhair go bródúil, Ar m'anam ach níl eagla ormsa roimh an dorchadas ná é. Is toil liomsa stánadh isteach sa duibheagán le mo dhá shúil féin, is toil liom éisteacht le toirneach an domhain le mo dhá chluais féin. Bhuel, gabh i leith uait, mar sin, a d'fhreagair Bríd ansin, gabh i leith uait, go gcuire mé m'fhallaing timpeall ar an domhan. Agus thug mír rua móid ansin go ndéanfadh sé áit dá fallaing ach an ga bua bheith aige. Agus leis sin, d'imigh sé féin agus Nuada in éineacht leis chun an ga bua a bhreith leo ón ngealchathair atá i ndeisceart na tíre. An té go raibh an ga sin ina láimh aige, Ní fhéadfaí é a chloí. 'Rachaidh mise leat freisin, a dúirt Oghma críonna ansin, 'ach an claíomh solais a bhreith linn. 'Sea! a d'aontaigh Bríd leo, 'bhéarfaimid linn na ceithre seoid, an ga bua nach féidir a chloí, an claíomh solais nach féidir an geal a chur ina dhubh air, an coire Daghda, sé sin, pota na flaithiúlachta nach féidir a fholmhú, agus an lia fáil nach féidir a bhréagnú. chun go mbronna muid ar an domhan cumhacht agus áilleacht, flaithiúlacht agus críonnacht. Sách ráite, a bhéic na tiarnaí lonracha sin go buacach, atógfaidh muid an domhan! Agus níorbh fhada ina dhiaidh sin gur fhill Mír agus Nuada ón deisceart leis an nga bua, d'fhill Manannán ón ngealchathair san oirthear leis an gclaíomh solais, d'fhill an Daghda agus Oghma críonna, ón ngealchathair san iarthar leis an gcoire Daghda agus sa deireadh d'fhill gach éinne eile ón tuaisceart leis an Lia Fáil mar bhí sé an-trom go deo. Thuirling Aengus ón gcrann ansin agus é ar bís chun imeacht leo ar an eachtra. D'fháiltigh siad roimhe, d'oscail Bríd a fallaing agus thit siad mar a bheadh cith réalt ó Bhealach na Bó Finne, síos, síos, síos, síos, síos thríd an tsíoraíocht gur thuirling siad sa dorchadas ar bhruach an duibheagáin ar a dtugtar an Domhan Dorcha. Chúlaigh gach éinne ansin ar fheiceáil na ndeamhan agus na n-ollphiast dóibh ach amháin Mír bródúil a rug ar an nga bua atá fágtha amuigh sa charr agam, dála an scéil, agus a bhéic go hardghlórach thar an ngleo uafásach a bhí san áit, Déanaimis áit do do fhallaing, a Bhríd, i measc na ndeamhan! Agus leis sin, léim sé ina gha tintrí síos isteach i lár an duibheagáin. Thosaigh sé ag gearradh agus ag réabadh mórthimpeall air ansin, ag ionsaí na n-ollphiast alpacha, a bhíonns ag síorshlogadh a chéile, d'oscail sé craiceann an domhain agus tháinig leachtanna fuilteacha as go raibh sé suas go glúin i lochán fola. D'ardaigh sé an ga os a chionn ansin agus chaith sé timpeall arís agus arís eile é nó gur thosaigh lasracha tintrí ag léimt as le chuile chasadh agus chúlaigh an bheatha neamhshaolta roimhe le gach aon scréach agus siosarnach D'éirigh sruthán fola as gach créacht a rinne an tintreach nó go raibh Mír é féin ina sheasamh i lár loch fola. Tharraing sé é féin aníos as an bpoll ansin agus sheas sé os comhair Bríde ina rós iontais, ina rúbaí fola, é dearg-phéinteáilte ó bhun go baithis i leachtanna fuilteacha an domhain. Anois, a Bhríd, ar seisean, agus é ag saothrú anála, tá áit déanta agam do do fhallaing, caith síos do fhallaing, a Bhríd, agus beannaigh an domhan. Lig Bríd dá fallaing titim óna guaillí, agus chomh luath agus a bhuail sé an domhan thosaigh sé ag scaipeadh agus ag leathnú amach, agus.

marach go raibh Aengus Óg chomh mífhoighneach sin. Thóg sé baothléim ó bhruach an duibheagáin síos isteach i lár na fallainge agus chomh luath agus a bhuail a chos an clóca airgid sin, d'athraigh sé isteach ina cheo draíochta nó nach raibh le cloisteáil ná le feiceáil ach gáire Aenguis i bhfad i gcéin. Gabhaigí i leith uaibh go bhfeicfidh sibh a bhéic sé go macallach sásta agus lean an chuid eile a chomhairle. Léim siad go léir síos isteach sa cheo airgid agus d'athraigh an ceo cruth gach éinne nó go gceapfá gur i halla scátháin a bhíodar leis na síorathruithe a bhí a tíocht orthu. Níorbh fhada go raibh a ngáire le cloisteáil ar fud na cruinne. Is ar an bpointe sin a rug an Daghda ar an gcoire. Sháigh sé a chuid lámh isteach ann agus dúirt an méid seo. A phota mhóir na beatha nach bhfolmhaíonn choíche, tugann tú do gach éinne an rud atá riachtanach dóibh. Tabhair don domhan anois an rud atá riachtanach dó. Agus leis sin, thóig sé a lámha a bhí clúdaithe le lasracha uaine anois, amach as an bpota agus thosaigh sé ag scaipeadh na lasrach sin mar a scaiptear síol, agus thóg siad san áit inar thuirling siad, agus ní túisce déanta ná gur thosaigh Aengus a' spraoi leis an úrghlaiseacht seo faoin gceo, á charnáil ina mullaí agus ina logáin, a' déanamh poill agus tolláin ann mar a dhéanfadh páiste le gaineamh. Thit cuid den úrghlaiseacht trína mhéarachaí ina réaltdhusta lonrach agus d'athraigh dath, buí, bán, gorm agus corcra d'réir a dtola, chuaigh na dathannaí i bhfalach agus i léig sa cheo. Ach an fhad agus a bhí sé seo ag dul ar aghaidh, bhí sé tugtha faoi deara ag Manannán Mac Lir go raibh an fórsa dorcha a bhí díbrithe ar imeall fallaing Bhríd ag bailiú nirt in athuair. Bhí an duibheagán ag cruinniú agus ag méadú isteach ina tsunami mór dubh, lán le súile nimhiúla dearga i lár rabharta fíochmhar farraige. Ach thóg Manannán an claíomh solais an uair úd, rith sé i dtreo an bheathaigh neamhshaolta, agus thug sé a faobhar don doircheacht. Dhún na súile nimhiúla roimh sholas geal na claímhe. D'ardaigh an fharraige chun fáiltiú roimh an gclaíomh, ina thonn caithréimeach, ina chapall bán glórach, Rinne an duibheagán a neart a chruinniú arís, áfach, ach bhí Manannán réidh dhó. Thug sé faobhar a chlaímh dó an dara uair, agus an uair seo, d'athraigh dath na farraige ó dhubh go gormbhán agus bhris na tonnta ina chúr airgid ar imeall fallaing Bhríde. Ach thosaigh an ollphéist neamhshaolta ag brúchtaíl an tríú huair, ach má rinne, ní dhearna Manannán, ach snámh isteach sa duibheagán ar an gclaíomh solais díreach mar a bheadh clár toinne ann, agus ghearr an clár toinne sin thríd na huiscí dorcha ag déanamh aon mhaidhm mhór leanúnach glas chúrach amháin as na farraigí fíochmhara sin, maidhm a bhí breacaithe le seoda gorma agus maisithe le criostail bhána ar a muin. Tháinig an marcach toinne Manannán i dtír ansin agus bhris an mhaidhm go cáiteach ceiliúrach ina dhiaidh. Chiúnaigh an fharraige agus d'fhan sí gorm an uair sin. Is ag an nóiméad sin a d'ardaigh Bríd a fallaing agus d'ardaigh an ceo airgid mar an gcéanna. Agus bhí afarc ansin ag uaisle Dé Danann. don chéad uair ar a raibh déanta acu. Chonaic siad go raibh siad ina seasamh ar oileán glas uaine, timpeallaithe ag farraige ghorm agus bhán. Chonaic siad cnoic agus gleannta agus bealaí cúrsálacha ann, agus chonaic siad go raibh an féar glas a chlúdaigh an t-oileán go léir beo le bláthanna bhána agus bláthanna bhuí, bláthanna gorma agus chorcra. Chuaigh an áit agus gach a raibh déanta i bhfeidhm chomh mór sin orthu gur thóig siad cinneadh, ar an bpointe boise, fanacht ar an oileán sin chun aire a thabhairt dhó agus chun breis áilleachta a bhronnadh ar an domhan. Agus an cinneadh tógtha, thóg Bríd an Lia Fáil in aon láimh amháin agus thosaigh an chloch mhór sin ag lonradh mar a bheadh bánchriostal ann. Dúirt Bríd os ard ansin, Leagfaidh mé an Lia Fáil anseo chun go mbronnfar críonnacht ar an domhan. Shleamhnaigh an Lia Fáil óna lámh ag na focla sin agus chuaigh go domhain isteach sa chré úr go dtí nach raibh le feiceáil ach ceithre throigh den chloch ag giobadh aníos as an gcré. D'aimsigh an chloch a háit agus thit sí chun socrachta. agus leis sin, d'ardaigh ceol ó na sléibhte agus na gleannta, ceol uisce. D'ardaigh déithe Dana a gcloigne agus chonaic siad srutháin uisce ag damhsa anuas chucu ó na sléibhte, chonaic siad na bealaí cúrsála ina n-aibhneacha fairsinge ag rith chun na farraige agus chonaic siad locháin agus locha sna gleannta ag socrú ina scáth don áilleacht ina dtimpeall. Éist le deoirgháire an domhain, a bhéic Oghma Críonna. Tá sé ríméideach! Tá agus muide, an freagra a fuair sé ó gach éinne. Tá, gabh mo leithscéal, just tá mé coinsiasach faoin am so b'fhéidir go ndéanfaidh mé eagarthóireacht beag air. Baineann siad le saol Alright, just tosóidh mé ag labhairt níos sciopthaí mar sin. é. Sháith Aengus Óg a mhéar isteach i gceann de na locha ag bun easa agus dúirt, Ó, ba bhreá liom éisc a fheiceáil ag snámh anseo ar nós na mbric ghorm airgid a feictear i dtobar Chonnla, agus crainnte bláfara freisin a bheith ag fás inár dtimpeall ar nós mórchrainnte Thír na mBeo! Sin rud nach féidir a dhéanamh, a Aonghuis, a mhac bán, a d'fhreagair Oghma, mar nach mairfeadh na crainnte bláfara úd aon fhad anseo. Agus chaillfeadh na bric sin a ngile sna huiscí seo. Baineann siad le saol eile anois. Ach má thugann muide cluas do rúndiamhra an domhain, fuineadh muid beocht as, de réir a mhian. Is fíor dhuit, a d'aontaigh Nuada, leis. Fuineadh muid plandaí agus ainmhithe agus éisc as an nua anseo, de réir mar is toil dhon domhan. Tógfaidh muid oileáin siar agus ó thuaidh uaidh agus cuirfear trí chapall Mhanannáin ag snámh ina dtimpeall. Fuinfear agus athfhuinfear gach aon ní ar domhan nó nach mbeidh aon rud fágtha gona áilleacht féin aige. Sách ráite, bhéic déithe Danu ar aon, fanfaidh muid anseo chun rún an domhain a chur i gcrích. Ach thuigeadar, áfach, nach bhféadfadh, tá muid beagnach ag an deireadh, nach bhféadfadh Bríd fanacht mar gurbh í an, mar, gabh mo leithscéal, mar gurbh í lasair an aoibhnis í ar fud na cruinne. Chaithfeadh sí an nuacht a thabhairt go dtí Máigh Meala agus Tír na nÓg, go dtí an Tír fó Thoinn agus Tír na mBeo, mar gurbh í an réalt eolais í i ngach aon cheann de na tíortha sin. Sea, dúirt Bríd, ní mór dom imeacht. Ach, a Oghma críonna, ceangail snaidhm cuimhneachán in íochtar m'fhallainge chun go gcuimhneoidh mé ar an áit seo go deo agus chun go bhfillfidh mé chuile earrach le dúiseacht an domhain a fheiceáil aríst agus aríst eile. Chrom Oghma síos agus rinne sé snaidhm bheag in íochtar a fallainge agus ar fhéachaint suas ar Bhríd dó, dúirt. A lasair an aoibhnis, rud beag amháin eile sula scarann tú uainn. Cén t-ainm a thiubhras muid ar an áit seo? D'fhéach Bríd síos air go ceanúil agus d'iarr sí air seasamh. Bhreathnaigh sí thart ar an Tuath Dé Danann go léir agus d'fhógair sí, Beidh trí ainm ar an oileán seo feasta, An tOileán Bán nó Banba a thiubhrfar air, an dara hainm a bheas air ná Fódhla nó Inis Fáil, agus is é an tríú hainm a bheas air ná Éire. Agus leis sin D'fhág Bríd slán acub, d'fháisc sí a fallaing ina timpeall agus d'imigh uathu ina ceo airgid. Bhí ciúnas ar feadh meandair in Éirinn nó gur thóg an Daghda a chláirseach ina láimh agus dúirt an dán seo, Gabhaim molta, a Bhríde,